Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka.
Onye bụburu osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akatọla ka okwe ntụliaka elu ọchịchị kansụl n'ime isi obodo ala anyị Abuja siri gbaa ma rụtụ aka na ọchịchị ọhakarasị n'ime ala anyị nọ n'ọnọdụ ize ndụ n'ihi na onye isi ala Tinubu na-achọ ịfọgbu ma pịgbuo ala anyị Naijiria aka chịburu steeti kaduna nasir el rufai adọkpụrụla ụlọ ọrụ icpc onye inspektọ ndị uwe ojii na onye atọni jeneral anyị pụọ n'ụlọ ikpe ugbu a ma na-achọ ka a kwụọ ya ego iti aka n'obi otu ijeri naira n'ịkwagharị ma nyochaa ụlọ obibi ya dị n'abuja nakwa nke imetọ ugwu ndị ruru ya otu pati adc na otu obedient movement ajụla ịnabata okwe ntụliaka elu ọchịchị kansụl n'ime isi obodo ala anyị abuja ma kpọọ oku ka a kagbuo ya gọọmenti steeti anambra agbachiela ahịa spare parts dị na nnewi gaa otu izuụka ugbu a n'ihi nnupụrụ isi nye iwu ka mmadụ ọbụla ghara ịnọdụ ala n'ime ụlọ ha n'ụbọchị Mọnde. Onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị Kayode Egbetokun arịtụla n'oche ọrụ ugbu a site na ntụziaka onye isi ala Tinubu nyere dịka ejirila osote onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii Tunji Disu wee dochie Egbetokun osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar adọọla ọchịchị gọọmenti Tinubu aka na ntị ka ihe ọbụla gharakwa ime El Rufai n'aka ha dịka enwetarala kepụkepụ site n'aka onye enyemaka El Rufai na ọbara na-agba ya site n'imi ka ọ dị ugbu a n'ụlọ mkpọchi ha ka jichiri ya Ndị ụlọomeiwu mba US enyefeela akwụkwọ nyocha igbu ọchụ na mkpochapụ ndị ụka Kraịst n'ime mba Naijiria gaa n'aka onyeisiala Trump ma na-achọ ka amachibido nrepụ anụ ehi pụọ mba Naijiria mmachibido akwụkwọ ikikere njem visa gaa n'ebe ndị niile na-akwado igbu ọchụ a nakwa ịchụpụ ma wepụ ndị Fulani kpa egbe achịgharị ehi pụọ n'ọrụ ugbo ndị mmadụ gụnyekwara ọkpụkpọ oku ndị ọzọ onye sinetọ nọchite anya ndị mpaghara Kogi Central n'ụlọ sineti Natasha Akpoti-Uduaghan akatọla mwakpo na atụmatụ imemina ndụ Peter Obi na ụfọdụ ndị ọzọ n'ime steeti Edo ụnyaahụ ma kpọọ oku ka e mee nyocha ma chụso ndị aka ha dị n'arụ ahụ ụlọikpe ajụla ịnabata arịrịọ ịnara El-Rufai n'aka ebe ma kọwaa nke ahụ dịka nke na-erijughị afọ dịka ụlọikpe ahụ bujere okwu ikpe ahụ gaa abalị iri abụọ na atọ nke ọnwa Eprel afọ a ndị omekome kpa egbe a na-enyo enyo na ha bụ ndị Fulani na-akpagharị egbe wụchara n'otu ụlọ ụka dị na steeti Ondo n'isi ụtụtụ taa ma tọrọ mmadụ ise n'ime ha wee tinye isi n'ọhịa otu n'ime ndị isi okpukpu na-achụso nta nkwado gọvanọ steeti Akwa Ibom Umo Eno bụ Etim Etim akọwala agụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ụmụ Nyesom Wike na David Umahi dịka nke dị oke egwu ma jọọ njọ nyere obodo anyị onye ji aha pati Labour zọọ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Edo n'ime afọ 2024 Olumide Akpata akọwala ugbu a na ya na Peter Obi nwetara kepukepu na a ga-awakpo ha bụ nke mere ka ha pịachaa ọgbakọ ahụ ngwa ngwa tupu ndị oji egbe ahụ awụchaa Ndị isi okpukpu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị na-abụghị pati nọ n'isi ọchịchị ka ọ dị ugbu a ezukọla na Abuja taa iji nwee mkparịta ụka banyere iwu ntuliaka elu ọhụrụ ahụ onye isi ala Tinubu banyere aka na ya bụ nke ha kpọrọ ọkpụkpọ oku ọdụrụkọ iji zọpụta ọchịchị ọhakarasị n'ime mba Naijiria ụfọdụ ndị so bịa mmemme ahụ bụ Atiku Abubakar David Mark Peter Obi Rotimi Amaechi na ọtụtụ ndị ọzọ sitere pati PDP ADC na NNPP otu nwaanyị onye na-ebo ebubo na David Umahi ji ya nkwutunkwu nde naira Odoziakụ Tracy Nicholas Ohiri akọwala na ya bujiri onye minista ahụ ngwaahịa n'afọ iri na abụọ gara aga n'oge ọ na-achọ ịzọ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Ebonyi mana ihe na-ese okwu kemgbe ahụ ịkwụ ụgwọ ngwaahịa o bujiri ya bụ na nwa amadi ahụ nwere mmasị iji hama jip ya kwaba n'ime keke ya gọọmenti steeti Anambra site n'ụlọ ọrụ na-elekọta agụmakwụkwọ n'ogo praịmarị ASUBEB emeela nyija na nwata akwụkwọ ọbụla nke na-abịaghị n'ụlọ akwụkwọ n'ụbọchị mọnde ka a ga-akwụsịtụ agụmakwụkwọ maọbụ a chụpụ ya n'ụlọ akwụkwọ kpamkpam ma obi onye isi ala akwaala Atiku Abubakar emo n'ihi nsonye gọvanọ steeti ya Amadu Fintiri sonyere pati APC ugbu a gọvanọ steeti Adamawa Fintiri gbapụrụ pati PDP ma sonye nke APC taa ma ka ọ dị osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar ekwupụtala obi mwute ya isonye pati APC n'oge ndị gara aga ma chụpụ Jonathan pụọ n'oche ọchịchị kwaa arịrị na ọnọdụ ala anyị ajọgbuola onwe ya ugbu a karịa ka ọ dị n'oge ndị ahụ ụlọikpe ukwu dị n'Ibadan ekwupụtala ndọnye ukwu nye ọgbakọ pati PDP haziri n'ọnwa Nọvemba afọ gara aga ma si otu a kwupụta na onye bụ onye isi oche pati PDP bụ Taminu Turaki ma ka ọ dị onye isi oche nchere oge Abdulrahman na odeakwụkwọ ya Samuel Anyanwụ bụ ndị na-anata nkwado Nyesom Wike akọwala nchabi ikpe ahụ dịka nke na-erijughị afọ dibịa anya nzu eji eji kemgbe eri Chidozie Nwangwu onye a na-etu akwa ọkụkọ tiwara akị nọrọ taa n'ụlọ ikpe kwuo na ikpe mara ya bụ nke mere ka a maa ya ikpe ịnọ n'ụlọ nga afọ abụọ nke ọ nọrọlarị ọnwa iri na atọ ya fọdụzie ọnwa iri na otu ma ihe ndị ọzọ kwetara ime bụ ịbụrụ onye nnọchite anya gọọmenti nyere mgbanwe agwa ndị ntorobịa nakwa ịmụ aka ọrụ ha kwa ọnwa ọbụla ibibi na nkwatụsi ihu arụsị ya nke dị n'Ọba nakwa ikwupụta n'ihu ọha na ya agwọchala ọgwụ ndị dị ka oke ite ọ gwụla bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo